n b'a fɛ ka video kunkuruni dɔ kɛ ka di facebook jama bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnden fɛn o fɛn branchelen bɛ facebook kan n'i b'an lamɛn o ye hakililajigi dɔ de ye k'a fɔ maliyɛnw ye ka kɔrɔlen aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ b'a fɔ ko mali ko hami b'a la a jɔrɔ b'a la a hami b'a la a jɔrɔ b'a la ka da kun min kan a b'o fɔ a bɛ bɛn dɔw ma a tɛ bɛn dɔw ma mɛ a bɛnli mɔgɔw ma a ma bɛn mɔgɔw ma o t'a bali an k'a fɔ N balimaw n b'a fɛ ka mɔgɔ minnu bɛ sigi ka miiri faso jɔli la n b'a fɛ ka u hakili lajigin dɔɔnin diɲɛnatigɛ ko o ko n'i b'a kɛ i bɛ sigi ka miiri de n'i sigira ka miiri i bɛ plan sɔrɔ a la mali jɔ la minnu bɛ sigi ka miiri an kan ka mali jɔ cogo di n b'a fɛ ka olu hakili lajigin bi n ka bi video la quoi bon video kunkuruni min don k'a fɔ mɔgɔ minnu ko ko mali bɛ taa ɲɛ ni u haminen don mali ko la n b'a fɛ ka olu hakili lajigin fɛn dɔ de la Tɔgɔla delila k'a fɔ nin ligne kelen nin sanfɛ yan k'a fɔ ko ne ɲɛ tɛ mali jɔ cogo la a ma bɛn dɔw ma mɛ minnu ye sigila ka miiri olu yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ ka di kuma min fɔra a bɛ kɛ ka balima la quoi mali jɔli a bɛ kɛ ka balima la an b'a la dɛ information bɛ ka di mɔgɔw ma mali kan ka jɔ cogo min na i n'a fɔ arasibatiw n'a ɲɔgɔn maduw n'a ɲɔgɔn abudu ɲanki ninnu mɔmɔ ninnu mantela ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ ka information di mali kan ka jɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka wuli k'an fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali ko la bɛni jakite ninnu bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ information di la n da tɛna se bɛɛ ma mɛ o ye maa damadɔ ye mɛ maa o maa bɛ information di la k'u lamɛnnen de don faso ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka information di bɛɛ ka hami ye mun ye ko an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye mali ka yɛrɛta ni sisan cɛ san bi wɔɔrɔ an b'o de la bi san bi wɔɔrɔ nin kɔnɔna an bɛ san bi wɔɔrɔ nin kɔ an b'a fɔ san bi wɔɔrɔ ni wolonwula don o don ni mali tɛ ka segin kɔ an tɛ ka taa ɲɛ halaki ni halaki de bɛ ka na dɔrɔn mɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka mun de bɛ yen minnu bɛ sigi ka miiri ne ni olu de bi n b'a fɛ k'a fɔ maa o maa bɛ miiri kunun na ani ka miiri sini kan ka kɛ cogo di n b'a fɛ k'olu hakili lajigin k'u ɲininka fana yala an ko ko mali b'i jɔ ne m'a fɔ a tɛ kɛ ne yɛrɛ b'a kalama a hami bɛ mɔgɔ caman na mali ka jɔ n balimakɛ a hami b'i la n balimamuso mali ko hami b'i la mɛ an kan'a kɛ hami dama ye an ka sigi ka miiri k'a fɔ mali b'i jɔ cogo di hakilila sigi ka miiri bɛ ka kɛ mɔgɔw fɛ mɛ est-ce que a bɛna kɛ ɲininkali bɛ yen de ka da mun kan ne ka denmisɛnninya kɔnɔ ne ye n sigi ka miiri n ye histoire minnu lamɛn jeliw ni kumadɔnnaw ni kalanbagaw da diɲɛ jamana o jamana a bi jɔ ni condition min ye ni ne sigila ka miiri o la ne b'a ye bamananw b'a fɔ i n'a fɔ an yɛrɛ b'o fɔ reseaux sociaux sanfɛ ko n'i ye dununi kan jalen ye ko n'a faratɔ tɛ k'a bilatɔ don ne tɔgɔla bɛ segin ka o zana nin ne b'a kɔ kari bi k'a fɔ tiɲɛ don zana nin ye tiɲɛ dɛ mais mali ka dunun golo ma bila a da la fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a tu n'i y'a mɛn dunun ka fɔ a k'a ja n'a goya ka dɔn k'a sɔrɔ a fɔla a yɛrɛ fɔlɔ mali ka dunun c'est à dire a ma tu fɔlɔ kuma t'a fɔli ma k'a k'a ja n'a goya ka dɔn quoi parce que an ko n'a y'a wusulen ye k'o b'a sɔrɔ c'est à dire a sumatɔ de don mali ta ma wusu fɔlɔ quoi balimaw jigilatigɛ kan tɛ c'est à dire ɲɛ bɛ fɛn min na bi anw jeunesse bolo ani malidenw yɛrɛ bolo mali ko la bi o de y'a to ne bɛ hami ne b'a fɔ n ko ne ɲɛ tɛ mali jɔcogo la quoi bi an ka ɲɔgɔn ɲininka gɛlɛya nin an bɛ min na kuma la mali ko la bi c'est à dire mali dama tɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ afiriki yɛrɛ an b'a fɔ afiriki fan bɛɛ mais bolofa bɛ jɔn ta kan o ye mali ta ye mali jeunesse baara jumɛn bɛ anw na ni o ye bɔ ka kuma bi c'est à dire ko kunkurunin min mana kɛ bɛɛ lajɛlen bi bɔ ni mun bɛ réseaux sociaux sanfɛ ba ni fa nɛni arajow la telew la ba ni fa nɛni ci wɛrɛ foyi tɛ anw na ka ɲɔgɔn ba ni ɲɔgɔn fa nɛni kɔ dɔ bi bɔ yan fɛ ka dɔ kɔrɔmatigɛ mais n bɛ n kali ala la walahi a bi seegin fara c'est à dire a kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin ta ye mɔgɔ ko ye faso ko tɛ mais hakilimaw bɛ sigila ka videow lajɛ hakilimaw bɛ sigila ka arajow lamɛn ka telew lajɛ c'est à dire maa maa bɛ kɛlɛ la jeunesse la ko révolutionnaire maa maa bɛ kɛlɛ la la mun ta ye fasoko ye mun ta tɛ fasoko ye hakilimaw b'a dɔn k'a fɔ mun ta ye fasoko ye quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛ fɛn min sanfɛ ni réseaux sociaux n'an k'a ma ko facebook sanfɛ mais an ka ɲɔgɔn ɲininka est-ce que malidenw kelen de bɛ facebook sanfɛ wa mais n'i ye facebook dayɛlɛ i mana kɔri dɔɔni dɔrɔn i tɛ foyi ye anw maliyɛnw ka c'est à dire imagew kɔ wa n'i y'a lamɛn i bɛ taa information min sɔrɔ a kɔnɔ karisa y'a dɔ ta o fa tan tɔ karisa y'a dɔ ta o ba tan tɔ ci wɛrɛ foyi tɛ anw na mais plan jumɛn bɛ anw jeunesse bolo k'a fɔ ne ko an kan ka mun kɛ sini an faso ye o plan tɛ anw bolo m'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka association sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka wari fara fara ɲɔgɔn kan m'a fɔ o ti baara la association sigili ka ɲi baara ka ɲi mais plan jumɛn bɛ association kɔfɛ wari farali ɲɔgɔn kan o tɛ quoi an kan ka plan jumɛn de kɛ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ k'i pɛrɛn k'i bila ko 2018 ko IBK bɛna wuli ka bɔ yen 2018 IBK bɛna wuli ka bɔ yen mais ne bɛ ɲininka balimakɛ balimamuso a bɛna wuli ni mun ye an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani Se tɛ e ye se tɛ ne ye maliden tɛ wili a yɛrɛ kunko la fiyewu diɲɛlatigɛ ko o ko n'a bɛna anw t'a kunbɛn quoi anw bɛ wuli de n'a sera a ma tuma min na an b'a fɔ k'an b'a kɛlɛ o dun b'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi ɲɛ bilen ni halaki tɛ 2018 an kana jigi da o kan quoi 2018 n y'o de fɔ hali 2025 ne ɲɛ tɛ solution la parce que munna ko ɲɛ tɛ solution la a kana digi lamɛnbagaw la k'a fɔ ko IBK tanutɔ de don walahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne tɛ IBK fan ye a yɛrɛ ɲuman ko fan n tɛ fan yɛrɛ kɔrɔ dɔn ne tɛ ibk ka jama mɔgɔ ye ne yɛrɛ tɛ mali pati in si ka jama mɔgɔ ye fɔlɔ parce que ne ma mali pati nin si ye k'a fɔ ne bɛ se ka n jigi da min kan ko an bɛ degun min kɔnɔ bi thomas sankara nana burukina bɔ dingɛ kɔnɔ a ka san damadɔ nin kɔnɔ ne ɲɛ t'o maa la mali kɔnɔ bi pour le moment dɛ n ka jate la nin waati na ko n bɛ se ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔ quoi parce que mɔgɔ ka se k'i bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ de yira i la fɔlɔ ni faso kanu b'a la fɔlɔ mais ne ɲɛ t'an ka opposant si la ko faso kanu bɛ mun na ko mun ta tɛ yɛrɛ ko ye k'o ta tɛ maa ko ye donc k'a yira kanubagaw la fɔlɔ k'a fɔ ko ibk ko tɛ quoi ne b'a fɛ ka mun fɔ ne ɲɛ bɛ solution jumɛn na anw bolo c'est à dire ne ɲɛ tɛ solution na anw jeunesse bolo kɔmi an ko ko faso tɛ se ka jɔ ni jeunesse tɛ tiɲɛ don faso tɛ se ka jɔ ni jeunesse tɛ ne hakili la mali jeunesse ka vidéo ne y'a bɔ jeunesse tɔgɔ la k'a fɔ n'i y'a mɛn ko ka se ni i ɲuman ye ba kɔfɛ o k'a sɔrɔ jitigɛ c'est à dire i sera bada la quoi ka jitigɛ nɔgɔya dɛ o b'a sɔrɔ maa min sera jida la a b'a fɛ ka taa ji kɔfɛ quoi parce que mali jeunesse anw yɛrɛ ne ɲɛ tɛ plan na mali jeunesse yɛrɛ bolo ne ka taama kɔnɔna la k'a fɔ ko ne ye diɲɛ jamana o jamana ye quoi ko plan b'u bolo k'u ka faso jɔ ne ɲɛ t'a plan na jeunesse bolo mali la quoi kuma fu nin tɛ c'est à dire quoi an b'a fɔ cogo min na ambiance min bɛ mali jeunesse bolo o tɛ mali jɔ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi jeunesse bannen don baara ma e bɛ ne ba nɛni ne b'e ba nɛni e bɛ ne fa nɛni ne b'e fa nɛni ɲɔgɔn clasher ni ɲɔgɔn saboter kɔ mais est ce que k'an fara faralen to tan an ka ɲɔgɔn ɲininka mali jeunesse si t'a fɛ ka si c'est à dire quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi an t'a fɛ ka fara si kan si b'a fɛ ka kɛ kunba ye quoi bon k'an to kunbaya na quoi ne ɲɛ tɛ taa cogo la k'a fɔ ko anw bɛ se ka mali jɔ sini quoi cɛkɔrɔba ninnu tiɲɛ don indépendance ta ni sisan cɛ a san bi wɔɔrɔ ye ɲinɛ an b'a fɔ la ko toujours a bɛɛ y'o cɛkɔrɔba kelen ninnu de ye ko ni jamana ma minɛ cɛkɔrɔba nin na k'a di jeunesse ma ko mali tɛ se ka taa ɲɛ an b'o fɔ tiɲɛ na anw ye jeunesse ye mais an ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que ni anw bɛ comportement min na bi mali jeunesse bɛ taabolo min na bi n'i ye jamana d'a ma est ce que a bɛ taa ɲɛ wa kabi e bɛ jeunesse la fɔlɔ e ti e c'est à dire quoi jeunesse yɛrɛ tɛ ka bɛn fɔlɔ quoi ni aw tɛ ka bɛn est ce que ni jamana dira anw ma jamana bɛ se ka taa o cogo la wa jeunesse bannen don baara ma bɛɛ bonyanen don i bolo an tila bɛɛ kɛla yɛrɛba ye o kana digi maa si la mali jeune tila bɛɛ kɛra yɛrɛba ye bon n'an bɛɛ kɛra yɛrɛba hali n'i ye jamana di mali jeunesse ma c'est la même chose an bɛ segin nin comportement na fo i ka jɛn n'i yɛrɛ de ye maliyɛnden ka kun n'a yɛrɛ de ye quoi n'i ma kun n'i yɛrɛ de ye i tɛ se ka kɛ foyi ye walahi diɲɛ kɔnɔ a kana baga ibk ma dɛ n y'o dɔ fɔ ka tɛmɛ quoi n ko ibk tɛ faransi perezidan tɛ dɛ hali poutine mun filɛ nin ye ou bien trump mun sigilen filɛ nin n'i nana n'a ye mali la ka n'a kɛ mali perezidan ye en tant que maliyɛnden comportement ma yɛlɛma c'est à dire ani maliyɛnden ka da yɛrɛ la k'a fɔ n'ale tɛ c'est à dire foyi tɛ yen quoi k'a fɔ ko ameriki irisila o i n'a fɔ chine faransi o k'a fɔ ni ne yɛrɛ tɛ ne ka faso tɛ jɔ ni maliyɛn m'o bila a kun na a kana da IBK ma dɛ hali n'a taara putini ta ka na bila mali kɔnɔ ou bien trump ta ka na bila mali kɔnɔ k'o kɛ mali perezidan ye en tant que ni maliyɛndenw ma kun ni u yɛrɛ de ye quoi k'an jigi bɔ wale jamana wɛrɛw kan ou bien saraka deli ni gerebuya ni banifani ni ni c'est à dire gulɔ min ni sigariti ba eh, n t'a dɔn ma dɔrɔko min na mali kɔnɔ dɛ n'an m'o de dabila ka wuli ka sɛbɛ kɛ ka baara kɛ dɛ hali n'i bɛ dɔrɔmɛ fila sɔrɔ n'i ma kun n'o ye quoi an bɛ sa tan de walahi an kana ɲɛgɛn dɛ IBK tɛ IBK bɛ taa ni ala ye si di maa min ma a bɛ se ka kɛ tɔgɔla tɛ yan nɔ mais n'a ye si di maa min ma deux mille dix huit a man jan bilen ni ala ye si di maa min ma deux mille dix huit bɛ na ni IBK ma gagné président wɛrɛ bɛ na an bɛna tila ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni antenne kelen nin sanfɛ ni ala ye si di maa min ma quoi k'a fɔ il faut que maliyɛnw yɛrɛ de k'a bila o kunna ni ne kelen tɛ ni ne tɛ mali ti jɔ fɔ maliyɛnden bɛɛ k'o bila a kunna quoi mais reseaux sociaux sanfɛla ni banifani ni ɲɔgɔn clash ni c'est à dire lagosi ni sabotage fu nin tɛ mali jɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ reseaux sociaux ma créé Mali kama reseaux sociaux créé la de c'est à dire diɲɛ bɛɛ kama mais bi n'i yɛlɛla reseaux sociaux sanfɛ WhatsApp sanfɛ i b'a sɔrɔ anw de ka jinɛkan de ka ca sanfɛ ma c'est à dire jamana wɛrɛ mɔgɔw y'a ta ou bien siya wɛrɛw y'a ta k'a kɛ baarakɛla ni mais anw y'a kɛ sabotage kɛla ni yɛrɛ yirakɛla ni c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi a dɔw yɛrɛ tɛ si dɔn quoi mais a ti kɛ ka sɛbɛ kɛ anw bolo quoi sɛbɛ b'a la dɛ mais sɛbɛ de ka dɔgɔ quoi ni n ko a ti kɛ ka sɛbɛ tɛ minnu bɛ ka sɛbɛ k'a kan u ka hakɛ to mais anw ka tulonkɛ de ka ca reseaux sociaux sanfɛ semaine nin kɔnɔna la i mana don reseaux sociaux sanfɛ ni ɲɔgɔn clashé tɛ ani ɲɔgɔn saboté n'o tɛ foyi t'a sanfɛ mais est ce que o bɛ se ka jamana jɔ wa n y'o de fɔ n ka nin video nin dabɔ kun ye de hakilitigiw k'u sigi k'u miiri est ce que an ka nin comportement min bɛ maliyɛndenw na bi an bɛ niveau min na bi est ce que jamana bi jɔ tan wa o ɲininkali de don komi ni ne ko jamana ti jɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ko n'i ye dununi kan jɛlen ye k'a faratɔ don a bilatɔ de don o de m'a fɛ k'o de fɔ quoi mali ka dununi ma tu fɔlɔ de minɛ parce que ne ɲɛ tɛ solution la ne ye n yɛrɛ sigi ka miiri plan o plan bɛ mali jɔ ne ɲɛ t'a plan na mali jeunesse bolo fɔlɔ quoi donc ni plan ma tigɛ fɔlɔ jamana tɛ se ka jɔ quoi donc o video kunkurun de tun don k'a lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ni ala ka diɲɛ ni nin tɛmɛna ka bɔ video dɔ bɛ yen spécialement mɔgɔ minnu bɛ espagne kɔnɔ yan nɔ n bɛna video dɔ bɔ olu kama ni ala ka jɛn ye weleweleda dɔ don association dɔ kama ni ala ka jɛn n bɛna tila ka o video bɔ nin kɔfɛ inshallah n ka foli bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ye n b'aw bila nin yɔrɔ la ko n b'a fɔ aw salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn waati wɛrɛ